Where do you go eh, when you feel your deepest need? Do you go to friends or church or alcohol for your need? Kodi inu mumapita ku kwa anzanu kapena ku chalichi kapena kuka, kapena kwa kukamwa mowa mukakhala kuti muli ndi chosowa chachikulu? In your need you need to go to Jesus for mercy.
Inutu ngati muli ndi chosowa chachikulu mukuyeneratu kuyamba lero kupita kwa Yesu Kristu kuti mukalandire chifundo. In the Bible, in the book of Luke, mu baibulotu mu buku la luka jesus comes to a man who was suffering deeply yesu kristu anafika kwa munthu amenetu anazunzika kwambiri a man rejected by society munthutu amenetu mudzi wonsewotu ananena kuti ah munthu ameneyu ndi wopanda ntchito wokanidwa and the lord came to him in mercy ndiye ambuye yesu kristu anabwera kwa iye mu chifundo chake And today, into this Ndiye mu tsiku la world of, lero into this world of fear and misery, pamene ifetu tili mu dziko lino la- lapansi limene ladzadzatu ndi mantha komanso tikumvetsa chisoni God offers his son, the Lord Jesus, in mercy.
mulungutu akuperekatu mwana wake ambuye yesu khristu mu chifundo chake chonse The Bible says our greatest need is for mercy from God.
ndiyetu baibulo limafotokozatu kutitu ife chosowekera chachu- ah, chathu chachikulutu ndi chifundo kuchokera kwa mulungu And in this story of a blind man, ndiyetu mu nkhani imeneyitu ya munthu wakhungu we learn we need to cry to God for mercy.
ifetu tikuphunzira kuti tikuyeneratu kuku- ah, kuliriratu kwa mulungu kuti tikalandire chifundo A blind man, a beggar in all his need, munthutu amene anali wakhungu komanso amene anali wopemphapemphatu chimene chinali chosowekera chake called out, Jesus, son of David, have mercy on me.
iyetu anafuwula kwambiri yesu khristu mwana wa davide khalani ndi chifundo ndi ine His cry to Jesus was because he felt the deep need in his heart. iyetu kukuwa kwaketu kwa yesu khristu ndi chifukwa chakuti iyetu anamvatu kusowekera chosowekera chachikulutu cha mumtima mwake A need that was unable to be fixed by himself, by anyone else, or any institution. Ndiyetu chosowekera chimenechitu ndi chosowekera chimenetu palibe wina aliyense amene akanatha kuchikonza kapena mwini wake kapena wina aliyense kapenatu bungwe, bungwe lina lililonse silinakatha Yeah. kuso- kukumana ndi chosowekera chimenechi. But Jesus came to where he was to pour out mercy. Koma Yesu Khristu anabwera kumene iye anali kuti adzatsanuletu ah, chifundo chake. So now the message of the gospel is this Ndiyetu tsopano uthenga wa- wabwinotu ndi uwu We deserve nothing but God's judgment. ifetu palibe kena kalikonse kabwino kamene tikuyenera kulandira kuchokera kwa mulungu koma chiweruzo basi But He wants to show us mercy. koma iyetu m'malo mwake akufuna atipatse ife chisu- ah, chifundo The Lord Jesus came from heaven to live as a perfect man.
ambuye yesu khristu anachokatu kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lino lapansi kudzakhalatu ngati munthu wangwiro And then he died on the cross to take the punishment for our sin, nde iyetu anafa pa mtanda kuti atengetu chilango cha machimo athu to hold back the judgment of God, kubwezatu mkwiyo wa mulungu to pour out upon us the mercy of God. komanso kutsanula pa ifetu chifundo cha mulungu Are you burdened because of your sin?
Kodi inu ndinu omangidwa chifukwa cha ma- cha uchimo wanu? Are you afraid of the holiness of God in judgment? Kodi inu ndinu oopa kapena odzadza ndi mantha kwambiri chifukwa cha chiyero cha Mulungu komanso chiweruzo cha Mulungu? Then cry to Jesus, the merciful Savior, for forgiveness.
Nde inu liranitu kwa Yesu Khristu amenetu amapereka ah, chifundotu cha chikhululukiro. Are you tired and exhausted by the trials of this life? Kodi inu mwatopa komansotu uh, mwatopetsedwa kwambiri chifukwa cha zoyesayesa za dziko lino lapansi? Turn to Jesus, the merciful Savior, for rest for your soul. Idzani kwa Yesutu amenetu ndi mpulumutsi wachifundotu kuti mudzalandiretu inu chifundo kwa iye. Are you fearful for the future?
Kapena inu ndinu amantha kwambiri pokhudzana ndi tsogolo lanu? Then come to the merciful Lord Jesus for hope and peace.
Nde inutu fikanitu kwa Yesu Khristu amene ndi wachifundotu kuti akupatseni chiyembekezo komanso mtendere weniweni. Are you hopeless in the face of death and judgment?
Kodi inu ndinu munthu amene mulibe chiyembekezo pamene maso anu akuona chindunji pa imfa komanso ah, kuya- kuona chindunji chiweruzo? Come to the merciful Jesus for eternal life.
Idzanitu kwa Yesu Kristu amene ndi wachifundo kuti mudzapeze moyo wosatha.
Many tried to turn this man from Christ. Anthu ambiritu am- anayesetsatu kumutembenuza munthu ameneyu kuti asatembenukire kwa Yesu, kumubweza. But he knew the merciful Jesus would hear his cry. Koma iyetu anadziwa kuti Yesu Kristu amene ndi wachifundo adzamva kulira kwake. He knew he didn't deserve healing, but he knew he needed mercy from Jesus.
Iyetu amadziwa, kunena kuti samayenera kuti alandire ma, machiritso, koma anadziwa kunena kwakuti iye alandira chifundo kuchokera kwa Yesu. We too need mercy.
Ndipo ifensotu tikusowekatu kuti tilandire chifundo. God is rightfully should send us to judgment. Inu mukudziwa, Mulungu atakhala kuti watitumiza ife ku chiweruzo, ndiye kuti Mulunguyo walondola sanalakwitse iyayi. But he is willing to hold back judgment and show us mercy because of the merciful Jesus.
koma iyetu ali wokonzekatu kuti achi- achi- achitayire ukoti chiweruzo chakecho ndipo ationetsere ife chifundo chifukwatu cha chifundotu chimene chikupezeka mwa yesu khristu But do not be deceived. koma inu abale musaputsitsidwe musanyengedwe This salvation from the merciful Jesus is not obtained by anything you can do.
chipulumutsotu chimene chili chochokeratu kwa ambuye yesu khristu amene ndi wachifundotu sichimapezekatu ka- pa moyo wa munthu pa njira ina iliyonse We cannot be saved by works of religion.
ifetu sitingapulumutsidwetu chifukwa cha ntchito kapena za chi- ah, kapena chipembedzo chathu but only by throwing yourselves on the mercy of God.
komatu pakudziponya tokhatu pa chifundo cha, cha mulungu Today, humbly cry to Jesus, the merciful Savior, before it's too late. Mu tsiku la lerotu inutu lirani kuchokera pansi panu pa mtimatu kumulirira mpulumutsitu amene ndi wachifundo amene ndi ambuye yesu khristu Repent of your sin. Put your faith in the Lord Jesus inutu lapani machimo anu ndipo ika chikhulupiriro chanu pa yesu khristu and receive eternal life from Jesus, the merciful Savior. Nde landiranitu moyo wosathatu kuchokera kwa Ambuye Yesu Khristu amenetu ndi mpulumutsi wachifundo. May God bless you tonight. Ambuye akudalitseni inuyotu madzulo ano. And may you receive the mercy of God. Ndipo inuyonso mulandiretu chifundo cha Mulungu. Through Jesus the merciful Savior. Kudzeratu mwa Yesu Khristu amenetu ndi mpulumutsi wachifundo. Amen. Amen.